igbo mma mma nụ igbo mụọnụ zụọnụ kachanụ igbo anyị ekene unu site na ngalaba mahadum nkọlọ mahadum igbo mụọnụ zụọnụ kachanụ ekene si na nkọlọ mahadum wisdom university wee na-abịala unu n'ụtụtụ tata bụ eke afịa eke n'ọnwa roman katọlik kalenda tata bụ 2/17/2026 chetakwa na nkọlọ mahadum na anyị na-agwa unu ka unu were akọ na uche unu e ji wee kee unu chukwu okike abịama ji wee kee gị wee na-atụne ife niile ị na-ahụ na nke ị na-anụ na ntị gị tụlụfu i wee mara ife ị ga-eme maka na ife niile ị na-anụ na ife ị na-ahụ abụchara ka o si wee dụ isiokwu anyị taa na anyị ma na unu maara na na nkọlọ mahadum Wisdom University na ebe anyị na-agbado ọkpa wee na-ezitere unu ozi bụ site na ele o si ga-adụrụ Igbo mma ele o si ga-adụrụ Biafra mma ele o si ga-adụrụ ndị Afrịka mma ọ bụ ife ndị ahụ ka anyị na-agbado ọkpa mgbe na mgbe ọbụla anyị na-ewetara unu ozi nya bụ anyị wee na-ayọ unu ka unu sonyere anyị na ebe niile anyị nọ live na anyị nọ live na YouTube nọrọ na Facebook nọrọ na Twitter nọrọ na TikTok sonye na anyị na nkụzi nke taa maka na ọ ga-abala anyị niile ulu ka anyị wee dụ mma wee dụ ka mba ndị ọzọ isiokwu anyị taa bụ ele foreign religion ma Catholic Church si emebi ana Igbo na ana Afrịka isiokwu anyị taa bụ ele Catholic Church na other foreign religion e nweche na be anyị si emebi ana Igbo ọ nya bụ isiokwu anyị tata and turufu anyị gaba n'iru anyị ga-eme ka unu mara na the Catholic Church bụ ụka izizi ndị ọcha fọmụrụ ọ nya bụ ụka izizi ndị ọcha fọmụ according to the Moody Handbook of Theology mgbe Catholic Church bido wụ na 590 CE 590 CE and pope the first pope ba nwee bụ Pope Gregory I the Catholic Church bidoro na 590 CE with Pope Gregory I and this 590 CE do na 6th century

ị ghọtago ehe so na ive Catholic Church nọrọ officially na 1800 years ago eh, na ka ọ dụgo ka ọ dụgo wee na-aga n'iru ehe na-ekpe na a na-asị na ọ dụ about 2000 years ago na mgbe ọ bịara officially bụ na 590 CE so e minus ya 21st century minus 6th century o nye anyị 18th century which is 1800 years ago maka na Catholic Church wụ ndụ mgbe e nwere roman empire ọ ba na-achị ụwa niile for so many years and ọ nya mere na Catholic Church ahụ gbasara n'ụwa niile ọ gbasara n'ụwa niile maka va ji that Catholic Church wee bata obodo niile wee ruo na 15th century mgbe eh, Nicholas V nyere ndị Portugal ikike ka ba bịa na West Africa eh, by force ka ba naba ndị mmadụ ana ba n'ike ma gbuwe ndị mmadụ and so on and so forth so na ọ Catholic Church wụ nnekwute ụka ndị ọcha ji wee bido njem ọ wụ Catholic Church nyere ba akụnụba niile ba nwelu akụnụba niile ba nwelu ọ Catholic Church nyelie ndị ọcha because ọ nya bụ isi sekpụ ntị ọ nya bidogodi before ndị ọzọ nwa wee bido ọ nya bidogodi wee shiba jewe na mba ndị ọzọ ehe jee occupyba their land jee naba their land jee mebe slavery jee due ndị mmadụ n'oru ka a bịa lụwalụ wa ọlụ so na Catholic Church ka ba ji wee bido ive ndị ahụ wee na-eme ehe tulufu Protestant Church wee bido nke ya ị ma Protestant Church bụ nke ndị Britain and Protestant Church ya bụ nke a na-eku Anglican Church na be anyị o bidori na October 31st

and o bidokwere na Germany na Germany ka protestant church nwa bido ka ebe o ji wee bido maka na wa dụ against the Catholic doctrine ele ndị Catholic ndị Catholic church kwere ekpe nke be wa dụ against it wa likerọ ya ọ nya ka wa ji wee fọmụọ the protestant church protestant ji wee dị iche from from from from Catholic church so na mgbe o bidoro bụ mgbe onye a na-eku German monk Martin Luther published his 95 theses na Germany protesting Catholic doctrines wee na-asị na ele ndị Catholic si ekpe Catholic ụnọ chọọchị nke be na ba alikera ya wa wee keli kewefute ngalaba nke be and eh, so nke be bido na 1517 so ọ bụrụ na ị minusuo 2026 from 1517 ị vụ na katọ ị vụ na protestant church nke anyị na-eku anglican church na o bido na 509 years ago protestant church nke anyị na-eku anglican church bidoro 509 years ago ka o doo unu anya na ọ katọlik church wụ the major church the first church ndị ọcha nwere for a long time bu ụzọ wee pịara akụnụba niile ba nwee n'ụwa taa ọ katọlik chọọchị pịara ndị ọcha akụnụba niile ba nwee n'ụwa tata anyị chọrọ ka anyị mee ka ọ dị klia ka unu ghọta na ọ nya nwa maka na ọ nya nwa bidoro wee bido slavery wee bido si ndị ọcha baba ndị western europeans baba na mba ndị ọzọ jee nara ba ana ba jee gbuwe we jee controlwe their resources jee enslavewe we ọ katọlik chọọchị melie ọ ive ndị ahụ ka anyị chọ ka unu ghọta anara akụzi ụmụ ive nwa na anara akụzila ndị be anyị ụmụ ive from an Igbo man standpoint from a Biafran standpoint from an African standpoint onye na-akụzili ya ive na-akụzi ya from the colonial master's standpoint onye na-akọ elu o si ga na-afavour the colonial master mana na nkọlọ mahadum Wisdom University anyị na-akụzie elu onye igbo ji kwesị ka o si wee vụ ya elu onye afrịka kwesị ka o si wee vụ ya ọ nya ka anyị ji wee dị iche so na katọlik chọọchị bụ ụka izizi ndị ọcha bido pịala ba akụ na ụba niile ba nwee tata then ndị protestant chọọchị wee bido nke be sị na ba likera ka ndị katọlik si ekpe wee bido na 1517 na germany so nke be emegokwu 509 years now from from this year then other pentecostal churches ma ndị bidochie na amerịka bido na 17th century 17th century bụ nke ụbọchị ke ndị ụka nke amerịka bido a na-eku pentecostal churches and ọkwa ndị colonial masters bidokwere ụlọ ụka ndị anwụ na amerịka so ele ka o si wee dụ ka igbe na-aga na fa maka enwere other so many other branches na ya bụ ụka ndị ọcha iwe dụ mkpa anyị chọ ka unu ghọta wụ na ụka ndị ọcha bịa n'ana Igbo about 200 years ago just 200 years ago ka ọ bịata n'ana Igbo ka ọ batara ọ batara Nigeria bata n'ana Igbo 200 years ago ehe okay ka a batazila ana Igbo nunwa na before ba abata ndị be anyị ebugo ndụ the Igbo race the African people wụ ndị izizi enwe n'ụwa in fact human beings si n'Africa wee bido before wee gbasazia n'ụwa ndị ọzọ niile so before ụka ndụ ebido na ndụ nna nna nna anyị ba bunu ndụ ancestors anyị bunu n'Africa na-emeni na-ebunu ndụ ba ka ba si ebu ndụ ba na-ekpeli ihe ọbụla ba na-ekpeli na-eje ka ba si eje before ndị ọcha wee palụ ụka nke wee bịa 200 years ago eh, and since a ba bịala anwụ anyị abụgo ka ba si aka ya bụ ụka ba na-echi ụmụ nwoke anyị fada ụmụ nwoke anyị ba na-echi fada ma bishọp ma sisters anara anara anụ di ma ọ nụọ nwaanyị anara ba amụta nwa ma ndị ba na-echi ma monks anara ba amụta nwa anara ba anụ nwaanyị ya nata ọkwara ndị bishops na ndị reverend fathers anụrọ nwaanyị enwere experience of marriage enwere experience of bringing up children wụ ndụ ndụ be anyị nụlụ nwaanyị chi ụmụazị na-ejekwu ka ba kpalụ ba alo ka ba si ga-ebu onwe ba ka o si wee daba na reverend father anụrọ nwaanyị amụtara nwa amara challenges nwoke na-enwe na family na a na-anụ nwaanyị na a na-azụ ụmụazị onwerie na ọ ya ka gụ na onwe gị nụlụ nwaanyị chi ụmụazị ga-ejekwuwe ka ọ kpalụ gị alo ele i si ga-ebu with nwunye gị na ụmụazị ọ dabara anyị nọ na nkọlọ mahadum akọwa na ọ dabara o so na ụwọdụ iwe ndị ụka na-eme na be anyị ba ji emebi be anyị maka o kwesịrị ịdụ like that kee ka reverend father na bishọp anụrọ nwaanyị ị mụtara nwa ị nwere experience of marriage ka o si ya bụrụ gị na-akpala onye nụrụ nwaanyị mụta nwa alụ dịka elu o shi ga na-achịkwa ndị bie ọ ụmụ iwe ka anyị si ka anyị wetelu ka anyị kọwalụ unu and ghanata ife ọbụla usoro anyị si ebu omenala anyị na-eme abịa ma weta nke be tie enwe nke be iche dịka nnụ nwanyị marriage ọ bụrụ na onye Igbo nụchaa nwaanyị dịka anyị si anụ egbu ọkụkọ onye ụwa dịka anyị si egbu dịka ndị be anyị si anụ nwaanyị a na-enekwa anya na onye Igbo anwụ ga-edukwe nwunye ya jekwe n'ụlọ ụka wee jekwe gbaakwa akwụkwọ ọ bụrụ duplication mana onye nụlụ nwaanyị dịka anyị si anụ nwaanyị gbuo ọkụkọ onye ụwa doolu family naabọ na-anụ nwaanyị dịka anyị si anụ nwaanyị onye anwa anụchago nwaanyị onye anwa anụchago nwaanyị o nwerọ ibe ọzọ o kwesịrị mme mana ọ bụrụ na ọ na-eje ụka a ga-enebe anya na ọ ga-abịakwata n'ụlọ ụka wee bịa mee nke a na-eku wedding na ịgba akwụkwọ n'ụlọ ụka which is a duplication maka na omenala ndị ọcha ndị be anyị na-eme ị bịa n'obodo ndị ọcha ka ba shi anụ nwaanyị n'usoro ụlọ ụka ba ọ na-abụ ba nụchaa ha na-eme omenala igbo na ya ha na-eme omenala igbo the answer is no anụ ọwa ka ba shi anụ nwaanyị na be be bụ ndị ọcha ọ bụrụ na onye a ba nụọ ka ba si anụ ba anụgo na ọrụ omume ibe a nke a na-eme omume ibe a nke a na-eme unless ma jezukwe court marriage which is also part of their culture court marriage court marriage adịrọ na igbo culture iwe dị na igbo culture egbukwela ọkụkọ onye ụwa the two family omekwala agree egbu ọkụkọ onye ụwa n'iru onye ọbụla egburu na ọkụkọ onye ụwa anwụ anụchago nwaanyị mana ndị ụka ndị ọcha ga na-eme onye Igbo i gbuchie ọkụkọ onye ụwa mechie omenala ka anyị si eme ịghanata bịa wastegharịwa ego and time mekweta eh, that eh, church wedding and church wedding eh, enwerọ ibe ọ na-contribute na marriage o nwerọ ibe ọ na-contribute foto anwụ gị na nwunye gị sechele unu ji wee yichele white ma ọ yichee suit ma ọ kpuchiele ibe a na-ekpuwe ọ yichele ibe ọbụla unu yi n'ụlọ ụka ahụ wee mechie nya wụ wedding foto ahụ na-ahangịcha na wall na be na be ndị anwụ di na nwunye anwụ di na nwunye anwụ a na-anụ ọgụ di na nwunye anwụ a na-akọ ọnụ di na nwunye anwụ a na-enwe nsogbu nsogbu ka nsogbu so o nwerọ ibe church wedding na contribute to marriage nwerọ ibe na contribute to marriage it is just waste time ndị be anyị and duplication of our culture ndị ụka ndị ọcha bịa ba na-eduplicate ele anyị si ebu ndụ anyị ele anyị si ebu ndụ anyị achịba na enwe nkebe na anyị eme nkebe anyị mechie ka anyị si eme ba fọsụọ ndụ be anyị na-eje ụka ba ka ba mekwete ọzọ ọ duplication ka ọwụ ọ dị unnecessary ọ ụmụ iwe ka anyị na-ekwu na mmebi be anyị ka ọwụ ana ba ga-akwụsị ya ị bịa ebe a na-abịado ka ngọ ọjị o kwesịrọ na onye Igbo gọchaa ọjị o tie Jizọs na ya no ịgọcha ọjị ị sị n'aba Chukwu Okike abịama ọ na-abịa n'aba eluigwe na ana ma ọ n'aba nna nna nna nna ele e si ya ebu ọjị ị yara agọcha ọjị ele igbo si agọ ọjị ibu onye with in jesus name or in the name of jesus ọ addrọ up ọ bụ ikpe ekpele site na akwụkwọ baịbụl katọlik ụnọ ụka unu ikpe ekpele site n'aba jizọs kraịst end enye with jizọs kraịst o make sense mana nke nwa afọ igbo ị ya-awụkwu ndị eze anyị ndị eze ndị na-eme na ba wụ eze anyị mgbe ụwọdụ agọcha awa ọjị ba end enye with in Jesus name o kwesịrọ ndụ n'ọwụ all duplication of culture and creating confusion ịgọcha ọjị n'ana Igbo i end enye with in the name of chukwu okike abịama in the name of ana e zodelu ọkpa in the name of ndị elu na ndị egede o nwere ka esi ekwuchie ya na etie jizọs na ya ị kwesịrọ ntie jizọs na ya itie jizọs na ya ọwụlụ nghakọ ọwụlụ confusion ọwụlụ duplication ọ bụ ikpe ekpele baịbụl i ende with jizọs ehe ọ daba so all this type of duplications ka anyị si ka anyị wetelu unu tata na o so n'iwe ndị ụka ji emebi ele e si ebu ndụ na be anyị that is our culture ndị ụka na-emebie anyị chenere aka concentrate na their biblical belief ihe ọbụna ndị ọcha gwala ba the colonial masters gwala ba according to the bible ma nke ha nyere m somewhere else na ya concentrate on that than ha na-eme nkebe ha na-abatakwa na na nke ele anyị si ebu ndụ anyị before ndị ọcha ndị colonial masters me- mechela anyị ibe mere slavery colonize anyị tie anyị n'ọnọdụ anyị nọ na tata gwalaba Ọ nke- ha na-eso nkebe ha na-eso nkebe na-esosi nkebe ike ha ara aga na-eso nkebe na-ewetakwa na-abatakwa na omenala ọdịnala ndị Igbo ọnya ka nkụzi tata ji wee fụọ iche maka na anyị akọwa ya kọwara unu ya mgba ibe ọzọ bụ na nni ozu iwe dịka na nni ozu eh. n'igbo culture like na anyị na onwe anyị na culture nke anyị ọ bụrụ na di nwaanyị nwụrụ di nwaanyị nwụrụ nwaanyị anara atụgharị die aja n'ini nwaanyị anara atụgharị die aja n'ini ihe wụ omenala anyị dute ọgboo gboo gboo ọ ele e si emie na omenala anyị ekwetara na nwaanyị ga-atụgharị die aja n'ini mana ị bịa aba na ọkọta obodo na be anyị ndị ụka ndị ọcha especially Catholic Church na-asị na nwaanyị ga-atụ aja n'ini die ma die nwụrụ o kwesịrị ndụ n'ọrụ kedu iwe unu ji ga-arafụ iwe ndị ọcha gwara unu na Bible na iwe ndị ọzọ na-agwa unu bịara e, etinye aka na ele anyị si eme ibe anyị before ndị ọcha e wee bịa ọnya ka anyị aghọtara and ọ ya ka anyị ji wee chọọ ka anyị mee nkụzi ka ndị be anyị wee uchebe du na ibe a na-eme na o kwesịrị na nwaanyị ekwesịrị ntụ aja n'ini die ma ekpochiwe die na ana ma die nwụrụ na ọnya bụ omenala anyị ọnya bụ ọdịnala anyị ọ ka e si emie na ndị Catholic Church na ndị ụka ndị ọcha aghara aga na-abịa na-aforce na nwaanyị ga-atụgharịrị aja na ọ bụrụ na nwaanyị atụghara aja na ha aghara abịa anyị agwakwukwu many times ọ bụrụ na nwaanyị atụghara aja na unu aghara abịa unu abịana unu abịana onye nwụrụ anwụ aba anwụgo ọ bụrụ unu bịa onye nwụrụnụ etete so ụmụ agwa ndị ụka na-akpa na be anyị kwesịrị nkwụsị tata nketa nke echi ibe ọzọ ndị ụka na-etinyekwa anya na ya gbasara mkpụ alụ mkpụ alụ nwere onye ya bụ o mee ibe n'obodo obodo asị ya na ọ ga-eme ibe dụ ele dụ ele dụ ele wee kpụọ alụ mana ndị ụka na-abata na ya sị ka a kpụọ alụ na ele ndị ụka si akpụ alụ ka ezi ka esi wee ya enwe ele ndị ụka si akpụ alụ mana obodo enwego ka esi akpụ alụ already and obodo enwego ka esi akpụ alụ ọnụnwa before ụka wee bata ụka batara 200 years ago and alụ a na-akpụ otego ancestors anyị kpụwara alụ ụwa anụnwa anyị nọ na ya adụgo for 3.5 to 4.5 billion years and ndị Igbo wu e kelu ndị Igbo ka ụwa anụnwa bido ancestors anyị had been living for 3.5 to 4.5 billion years na-ebu ndụ ha ka ba si ebu ndụ ha na-akpụ alụ ka ba si akpụ ya kee ka o si wee bụsị alụwa ndị ụka batara nke nyaa 200 years ago ka ba ga-abịazi sịkwa na o nwere ka ba si akpụ alụ nke be na o nwee onye chọọ mkpụ alụ na a ga-abịa kpụ ya na nke ụka ibugie ọ ibe ndị ahụ ka anyị na-ekwu na ọ dụrọ mma na ndị ụka na-emebi be anyị a na-ecreate duplicate culture and division a na-ewute m divide ndị be anyị mana division dị n'ụka ndị ọcha karịrị akarị ọ nya ka ndị protestant church ji wee sị na ba ekweterọ na doctrine ndị Catholic church wee si na ya wee fụta ma ndị protestant ma ndị um, ma ndị nke America Pentecostal ma so many other branches e nwere ndị kwe ndị ekweghị dụ na ụka ndị ọcha karịrị akarị ibe ndị ụka ndị ọcha wetara anyị na be anyị bụ nkewe na nkewe na nkewe na nkewe kee ibe a na-ekeweli ọdịnala na omenala anyị kedu ulu ọ baalị ba na ba na-eweta nkewe obodo nwee ka ba si eme ibe ịbụ ka ndị ụka bịara especially ndị fada abịa ba sị na ba nwee ka ba si akpụ alụ nke be na onye ahụ ga-abịa na akpụ alụ nke ndị ụka kedu nke bụ alụ nke ndị ụka ma obodo nwee ka ba si akpụ alụ before ụka e wee bịa so ọ ibe ndị ahụ ka anyị sị ka anyị kọwalụ unu na ndị ụka ndị ọcha especially Catholic Church na-akpakwa aghala dị iche na ana Igbo ana ba akpa ajọ aghala and ụmụ aghala anwụ kwesịrị nkwụsị na ike ọzọ ba na-akpakọta aghala bụ na nchi ọzọ ịbịa na nchi ọzọ nwa ọzọ ndị be anyị chibe efọ kiridim o tego e chibelu ọzọ n'ala Igbo wa asị na enwere ọzọ ụka kedu nke bụ ọzọ ụka a ya-enwe ọzọ ụka nwee ọzọ omenala eche m na o nwee onye na-eje ụka chọọ nchi ọzọ ee ọ dị na nsọ ụka ya afọ ụka bụ foreign ụka nke unu na-eje bụ foreign ọ ibe ndị ọcha wetara and ndị ọcha wetara eweterọ ya ka ọ dịlị anyị mma ị dị na nsọ anya si na ụka na ịyazi ejie na ịchọzi nchi ọzọ bata na omenala na ọdịnala na etu Igbo si eme ire ọ nya ga-abụ aka nri ọ gaghị ekwesị na a ya-enwe ọzọ nke omenala nke ọdịnala nwee ọzọ ụka iche That is another unnecessary duplication and division and confusion ndị ụka na-eweta na community anyị dị iche iche ụmụ ibe ndị a ka anyị sị ka anyị kọwalụ unu tata na nke ụlọ mahadum Wisdom University and also anyị na-awụkwu ndị ụka ka wa na-abata ka ebe a na-eti mmọnwụ mmọnwụ obodo ị wụ reverend fada ka o yi akwa white ya bịa solu ndị ogene na-agba egwu kedu ihe na-achọ ịka a na-eti mmọnwụ obodo eh? ọ bụ na ị chọọ iti mmọnwụ obodo yifụ awe reverend fada gị solu ndị obodo tire na mmọnwụ eh? ihe ọbụla nwere ka esi eme ya eh? mgbe ọbụla mgbe ụfọdụ ị wụ ndị reverend fada ka wa bịa na-akụ ogene ogene mmọnwụ fada na-akụ ogene mmọnwụ kedu ihe ị na-akụrụ ogene mmọnwụ eh? ị ma na ogene nwa na mmọnwụ mmọnwụ so ya n'azụ and mmọnwụ nwa bụ ọdịnala na omenala ndị Igbo kedu ibe unu na-abatalụ na ya eh? ọ chakwa na anyị baa ọ nya ka anyị ji wee sị ka anyị

ma Catholic church ma protestant church ma pentecostal church ma assembly church ma whatever ma deeper life whatever they are calling them you know e nwe so many of them alụ more than 50 different denominations n'ụka ndị ọcha nwe na be anyị more than 50 ele anya wa dị 50 kalịa si wee divide cha families divide cha ụmụ nwanne divide cha community divide cha towns divide cha states so many divisions ọ bụzi nke a na-ekwu na ndị ụka ndị ọcha na-ashịrị ndị be anyị ashị na ike dị na Bible and ike dị na Jizọs ọkwa n'iru anyị ibe a ka a nọ a na-ekwu na a na-enwe Christian genocide kedu ihe e ji enwe Christian genocide ma ọ bụ na ike dị na Bible dị na Jesus ọ ga-anọzialị ndụ fulani terrorist enwere ibe pasta pee egbe abịa na-agbagbu ndụ na-eso ụzọ to the point na enwe Christian genocide now so enwere any power in the Bible or Jesus kedu ihe ya ji ga nọ na-asịlị ndị be anyị asị na enwere power dị ya na enwere power dị ya enwekwa any power dị ya even ọ bụgodị na ị jee research ya history you will see that the Catholic Church herself had been fighting wars for so many years They don't depend on the Bible or Jesus. They fight physically with weapons. from Europe and down to Africa wa ji wee conquer in Africa they, they, they are fighting wars physically and so why can't our people understand na o nwere ka ike si wee dị na Bible na Jesus n'ihi eji ihe onye nke ọzọ ji wee nwee ike wee defend yourself na ọ bụrụ na i jiri ihe onye nke ọzọ ji palị Bible ọ ga-egbu n'ugwu na ahụ enwego so many reverend fathers chicha ụka abata ma ọ na-eje ụka pa Bible e kidnap gbuo we today na Nigeria many of them Bible esevurọ we Jesus esevurọ we so kedu ihe unu na-asịrị ndị be anyị asị na enwe power na Bible and Jesus and then lastly because asị ba na-asị rịlị nne and because of time anyị ara aga deep another one asị ba gadụ na-asịrị ndị be anyị bụ na na enwere heaven outside this earth na enwere hell outside this earth ọ wụ asị ka ọ wụ o nwere ebe ọzọ outside this earth ana anụnwa anyị nọdụla ana o nwere ebe ọzọ enwere heaven or hell heaven or hell dị n'ụwa anụnwa ọ dị n'ụwa anụnwa nke a na-asị gị enuigwe enuigwe ọ bụrụ na i ligolu aeroplane ọ bụrụ na i sigo America or Canada or Europe wee na-eje Nigeria biko achọrọ m ka ị gbado anya tie your tv na ihe anwụ na-afụta na plane that iwe a na-enye gị na plane look at it ka ihe ọ na-agwa gị ọ gwa gị tail wind tail wind minus 42 degrees centigrade n'enu ahụ plane nọ the temperature there awụkwa minus 1 degree o minus 42 degrees minus 30 degrees very very cold o nwere any human or spiritual life that can survive mgbe a na-asị na enuigwe mmadụ asị ị na-agba ọsọ enuigwe o nwere iwe dịka ya asị ka a na-asịla ndị be anyị ma asịghị na o nwere hell somewhere dị n'enuigwe ahụ o nwere ebe ọ dụ maka even anyịnwa nọ na plane a na-enye gị oxygen na plane ahụ a na-enye gị oxygen i metụ aeroplane ahụ aka ọ jụchịcha oyi due to n'enu ahụ ọ nọ dụ very very very cold and ikuku dị n'ebe ahụ karịkwụrụ akarị so ọ dụrọ habitable mmadụ mmadụ dị ndụ anything life does not exist up there anything that uses oxygen life cannot survive up there amara m ebe a na-ele nsi akọwa ya ma ọ hell unu amazi na this space station ndị ọcha na-apagogo n'enu a na-alụ ya n'ana ka n'ana ka a na-alụ ya tiechie ya iwe niile a chọ tie toilet tie oxygen tiechie iwe niile n'ana here e wee parị ya wee pagogo n'enu ba mazi ka ba si arafia n'enu ahụ wee dudo n'enu ahụ mana iwe niile dị na that space craft n'ana ka a lụrụ ya n'ana ka a lụrụ ya and the astronauts cannot even come out like that without waya waya eyichi iwe n'imi yichere iwe ha na-eyi n'imi ma ọ bụ na ọ na-afụta outside ọ na-eyi iwe na yichere oxygen so e nwere anything like heaven or hell n'enuigwe a na-agwa unu na ị na-agba ọsọ enuigwe na ị ga-eje enuigwe o nwere iwe dịka ya asị ka ba na-asị ndị be anyị and iwe mezirị iwe o ji wee ka njọ bụ na ọkwanụ ndị be anyị na-asịrị ndị be anyị asị o nwere ndị ọcha how many ndị ọcha ka ị fụrụ bụ reverend father na be anyị or bishops ọ ndị be anyị na-asịzi asị niile iwe ọzọ ba na-asịrị ndị be anyị so iwe ọzọ m chọ ịkọwara gị ihe gbasara heaven mmadụ na-emele gị iwe ọma taa ị nọ na heaven mgbe ọbụla obi dụ gị ụtọ ị nọ na heaven mgbe ọbụla obi dụ gị njọ ị nọ na hell n'ụwa onye ọbụla na-emele gị ive ọma wụ God to you onye ọbụla na-eme gị ive ọjọọ wụ devil to you God a na-agwa ndụ be anyị God adụrọ ka mmadụ va na-asịlị anyị asị na god dị ka mmadụ no ị chọọ onye wụ god really ọ mmadụ wụ chukwu human beings ị vụlụ ọ va wụ chukwu ive wụ god rili nne ive make up god ive make up na anyị na-eme exist on this earth o rili nne ma ana anụnwa anyị zọdolu ọkpa ma osisi niile ị vụ kwụchanụ na-enye anyị oxygen ma anwụ na-eke anwụ na-eke na-eme na osisi niile dụ ndụ so na ya wụ god ikuku anyị na-eku so na ya wụ god so e nwe so many things that melu na anyị dụ ndụ anyị dụ taa n'ụwa anụnwa wee na-agagharị e nwe so many factors so chukwu va na-agwa gị na-present ya as person abụrọ actually adụrọ like that ị chọwa onye wụ chukwu is a human being like me and you mmadụ wụ chukwu ọ mmadụ wụ chukwu chukwu a va na-asịlị anyị asị na Bible does not exist o so na ive anyị chọrọ ka anyị kọwaalụ unu na this lecture wụ part of the things ụka na-eme na be anyị va ji emebi be anyị wụ na va na-asịlị ndị be anyị asị and anyị ji this lecture wee na-ayọ ndụ na-ekpe ụka ndụ ọcha Catholic Church ka va concentratie na their Catholic doctrine ị mara ive avụ ndị ọcha deelu unu na Bible na ọ nya ka unu kwetara na ya unu a na-emie n'ụlọ ụka unu ewedie n'ụlọ ụka unu unu abịazi na community bịa na-eti aka n'ive ndị community na-emelu ndị be anyị na-emelu onwe va ma ma va deredi na Bible o, ma va mere unu conference wee na-akọrọ unu ive unu a na-ekweta na ya bụ ive a na-akọrọ unu ehe mewe nya bụ ive n'ụlọ ụka unu unu anaghịzi na-abịa na-eti aka n'ive a na-eme n'obodo maka na ọ na-aghasa obodo ọ na-create division and creating confusion n'ive anyị na-eme n'obodo ọ ibe ndị ka anyị sị ka anyị wetara unu tata na ọ dị very very very important maka na ụka ndị ọcha especially Catholic Church ba na-emebi be anyị ba na-emebi be anyị anyị wee kọọrọ unu mgbe ụka ndị ọcha ji wee bido o bidoro officially na 590 CE which is in the 6th century according to the Moody Handbook of Theology so ọ bụ na ị minusuọ ị minusuọ 21st century anyị nọ na ya now minus 6th century so ụka ndị ọcha Catholic Church which is the main church ndị ọcha fọọmụ nye ba akụ na ụba niile ba nwee taa akụ na ụba niile ndị ọcha nwee taa ọ Catholic Church nyere ba nya maka na the decree Pope make in the 15th century wee sị ndị ọcha jebe n'obodo ndị ọzọ jee jee gbuo be nara ana ba take away into slavery ọ nya mere na ndị ọcha conquer so many places wee participate here in wee mere this slavery this slave trade eme for so many years wee duru ndị mmadụ ba na-alụlụ ba ọrụ na be ba ọ nya mere ba dụ rich ma na-ele ndị mmadụ ele na-ele mmadụ ibe ba ele ọ nya mere ba dụ rich ndị mmadụ na-akọlụ ba ọlụ ndị afrịka na-akọlụ na-alụ ba ọlụ dị iche iche ọ nya mere ba dụ rich ọ nya bụ a chọ ka unu ghọta so na ụka anwụ adụgo ọ nya ka e ji asị na ọ dụgo for almost 2000 years ago mana ị gbakọọ nya mma is 1800 years ago ka ụka anwụ bidoro

ka ọkọtọ ndị be anyị amarọ ụka ba na-eje due to ba enwerọ time to do research and malụ nke bụ eziokwu ị ghọtago so anyị na onwe anyị na-emie ọ nya ka anyị ji sị ka anyị na-akọwala unu ibe anyị na-akọwala unu bụ eziokwu ka ọ dụ and then the protestant church nke anyị na-eku Anglican Church taa

bido from America bido bido na bido na 17th century ụbọchị nwa 17th century ka ọ ka bido chie ụka dị na anwụ then ndị ọzọ nwechazie nke ba ma Ireland ma everywhere a lot of division of that same church ị ghọtago and ọ bịa na Africa just 200 years ago o rutere na Igbo just 200 years ago ọ ndị be anyị na-epush ie o ji wee dụ ka ọ dụ popular eh, mana mala amala na ibe Catholic Church ji wee dụ ka ọ nya bụ the most practiced religion in the world bụ that na because of colonialism because of conquest because of ibe anwụ mgbe na roman empire that power pope nicholas v nyere portugal and other european nations like spain uh, portugal italy belgium britain France, Germany, on that ndị mere ibe niile wee je conquer ka ba na-aconquer ka ba na introduce that their religion to obodo niile ba na-eje maka ọ bụ na i kweterọ na their religion va ya egbu wụ mgbe anwụ wee introduce their religion there ọ iwe ndị ụka mechere you get so ị bịazị ebe a n'ala Igbo anyị bụ na a na-echi father a na-echi bishops a na-echi reverend sisters na-echi ma monks ndị niile anarọ anụ nwaanyị anarọ anụ nwaanyị so ọ bụ na ba anụrọ nwaanyị na-amụta nwa ọ bụ na a sị soro usoro anwụ na-anụghị nwaanyị na-amụtaghị nwa kedu elu ụwa si ya aga na-aga n'iru kedu e si ga na-amụta ụmụazị ga na-anọchi ị wụrụ na ọ dụrọ possible and then anyị wee na-ekwu a bịazịa ebe reverend father na bishop amụrọ nwa anụrọ nwaanyị ọ mụtarọ nwa ọ marọ challenges of marriage a bịazịa gụ na onwe gị mụtara nwa nụọ nwaanyị mụta nwa ma ị na-agabiga na manage your family ị bịazị ya bụrụ ba ka ị na-ejekwu ka ba na-akpala gị alọ how to manage your family kee ka i si wee che na ba ga-akpala gị ezigbote alọ nwee the experience nwee iwe ba mala about it ọ dụrọ mma onye ọbụla na-eme encourage na-akpa aghala n'ala Igbo ibe ọzọ ndị ụka ndị ọcha na-akpa aghala bụ na marriage Igbo nwere ka e si anụ nwaanyị na be anyị a na-eke ọkụkọ onye ụwa egburela ọkụkọ onye ụwa anụchago nwaanyị anụchago nwaanyị nke ị na-eje emezi ka i je mee church wedding is a waste of money and time and that church wedding unu mechegodi ya o nwere iwe ọ na contribute na marriage o gbochiri nwunye gị nkwa gị iyi o gbochiri nwunye gị nnụsa gị ọgụ o gbochiri o nwere ibe ọ bụla ọ ga-eme gị ka ị dụ better to improve your marriage no is just wasting of resources duplication of things anyị wee na-ajụ ọ na-awụ onye ọcha nụcha nwaanyị ọ na-abịa eme omenala ndị Igbo iwere na ọ dabara no iwe ọzọ ndị ụka ndị ọcha na-eti aka na ya na nwa ọjị na nwa ọjị o kwesịrị na onye na-eje ụka ndị ọcha welite ọjị gọchaa ọjị n'aba Jesus na ebe o end there with Jesus i kuche ndị eh, apostles unu kuche ndị niile ị ya eku n'ụlọ ụka maka ọ ndị ahụ ka ị na-efollow ị naghị efollow our ancestors Eh, i kuche ebe kuche pope kuche ndị ọzọ i end there with Jesus o nwe shape na ọ bụrụ na ịgọcha ọjị na ọnụ igbo gọchala ancestors anyị ọjị kuchee obuna na kuchee ebe ọzọ ị endie with jizọs adra up ibe anyị adra up eh? ọ nya ka anyị si ka anyị kọwala unu ka unu mgbe naanị na-acause confusion in our communities ihe ọzọ bụ na na burial na burial in my community nwaanyị aghara atụyalị die aja n'ini ọ bụ na di di nwaanyị the husband nwụrụ the wife aghara atụyalị aja n'ini ma a na-ekpochie that's ole ndị be anyị si eme mana anyị na-anọ ndị katọlik chọọchị asị na ọ bụ na na nwaanyị na-eje ụka ba aghara atụyalị die aja n'ini na ba aghara abịa anyị wee na-asị unu unu abịasịna unu abịasịna na ọ bụrụ unu bịa onye nwụnụ etete unu bịa o nwere ife ọ na-contribute to, to, to the family than waste unu abịasịna na nwaanyị ara atụyalị nwoke aja n'ini ma ọ nwụrụ ọ nya bụ omenala anyị unu etinyezina aka na ya ọzọ dịka ibie bụ na ịkpụ alụ ị bịa ebe a na ịkpụ alụ ndị ụka sị na ya na ya- na ya- na ya nwere ịkpụ alụ ndị ụka ke nke na-azị ịkpụ alụ ndị ụka ma ịkpụ alụ omenala dụbu adụ for many centuries thousands of years millions of years ka elesi akpụ alụ n'ala igbo dụdị ya thousands of years ọzịala ụka bịa 200 years ago ya abịazi sị na ba nwere ka esi akpụ nke ndị ụka ke ka asụsụ ahụ si wee dụ unu na ntị ụmụ iwe wụ confusion and division of our people ọzọ dịka ibie wụ ọzọ title ọzọ a na-echi wa asị na enwere ọzọ ụka ke nke na-azakwa ọzọ ụka ma enwere ole igbo si echi ọzọ kọmuniti ọbụla nwere ka ba si echi ọzọ wa na-asị na enwere ọzọ ụka ị chọgo bịa chi ọzọ ụka ụmụ asụsụ ahụ ekwesire ka ọ bụrụ ibe na-agbanụ ka iwe ndị be anyị ji akwado ụmụ asụsụ ahụ ụmụ asụsụ lụrụ alụ ụmụ asụsụ adịrọ mma na ntị ụka ndị ọcha ka bịala bọchị ụka ndị ọcha ewetali mele anyị iwe leche ndị be anyị na slavery wee bịa wee colonizie anyị by force wee force over their culture on us for so many years without na ọ bụ na ijere ụka ba o nwere ibe ga-enye gị mee na ba na ba afụ wee handie over to ndị be anyị na-eso ụzọ wee kee mgbe anyị ji ya ebido mebe the right thing biko ọ nya ka this nkụzi ji wee baa ulu ka anyị bidokene mebe the right thing maka na ụka anụnwa bịara abịa maka na ọ bịara with good intention maka na ọ bịa for exploitation and all ana nyasa ọzọ dịka ibe ya wụ ị bịa ị vụ reverend fada ka ba na-agba egwu na-agba egwu mmọnwụ na-agba egwu ogene ogene ị ma na mmọnwụ na-esi mmọnwụ na-abịa ogene a na-etili mmọnwụ and ị ma na mmọnwụ na-afụta kedu ive reverend fada ma ọ bishọp na-achọ ịka obodo na-eti mmọnwụ kee ive ọ na-achọ na-ewu ọ dụ improper o kwesịrị ị je palị baịbụl je na-agụ n'ụnọ ụka gị kedu ive ị na-abịa ebe obodo na-eti mmọnwụ ụmụ ihe a ba na-eme wụ ntighe ndụ be anyị anya ọ ntighe ndụ be anyị anya and create confusion akwesịrị nọ na their lane their lane wụ mfolo ụzọ ndụ ọcha ụka ndụ ọcha ị nọ na-efolo ụzọ ụka ndụ ọcha gị through the bible edele unu or through conferences ba na-emele unu wee na-ebrainwash unu na-agwa unu what to do you follow ive a ba na-agwa gị there don't come to the community things the community na-eme ive ị nọrịka n'akụkụ eh? a na-eti egwu ogene ị vụ fada fada afụta kedu ive ị na-afụtalụ for so ive ndụ a plus other things other lies a na-ashị ndụ be anyị every day na heaven dụ somewhere na hell dụ somewhere na enwe satan nwee hell all those things ashị ashị ka ọ wụ o nwere ebe ọzọ heaven or hell dụ n'ụwa outside this earth anyị nọ na ya o nwere ebe ọzọ ọ dụ ive a na-ashị unu enigwe enigwe enigwe ọ sị enigwe na e nwere enigwe somewhere ashị ka ba na-ashịlị unu ị ligo with plane up there you will see that it is very very cold up there no human life ife a wee gị na-ewu i yigodi jacket na-ewu you will still die nwere ụdị jacket i yi ga protect gị n'enu enu anwụ a na-asị gị na enwere ebe jizọs nọ n'enu enu anwụ na ọ wụ ashị ashị ka a na-ashịlị anyị and our people are promoting it our own people are now the ones promoting all those lies on our people eh? ya ka anyị si ka anyị kọrọ onwe ọtụtụ ọnụ ọrụ n'ụwa ka ive niine dụ heaven dụ n'ụwa ị dụ happy anytime ị nọ na heaven ị dụ unhappy anytime ị nọ na hell onye ọbụla mele gị ive ọma wụ chukwu to you at that time onye ọbụla mele gị ive ọjọọ wụ satan ọ mmadụ wụ chukwu ọ mmadụ wụ satan o nwere ebe ọzọ e nwere satan somewhere else ọ ive anyị chọ ka ịkọwalụ na ọ dị very very very clear and then ashị ọkọta ashị ka a na-ashị o mana ọ just few anyị choose

and anyị akwụọ that ransom ma ọ bụrụ na ba achọrọ igbu onye ahụ before e release onye ahụ so ọ bụ na Jizọs na Bible nwere power kedu who born the terrorist to come close to you talk less of touching you enwerọ any such power ọ bụlụ e nwe such power aghara enwe this Christian genocide e nwe now in our eyes happening in Nigeria mana iwe ndụ be anyị amara due to anara akụziri unu ya mma na be anyị wụdadị na this Catholic Church this churches bụ ụka aya the Catholic Church and the Protestant Church bụ ụka aya

nụrụ ọgụ for 80 years 80 years protestant church and the catholic church fighting each other with weapon ọ bụrọ with bible for 80 years anụchakwa nke ahụ wa anụkwala another 30 years war 30 years wars wụ countries niile ndị wụ katọlik na countries niile ndị wụ protestants nụrụ each other for 30 years na europe go and do your research and ọkwa the same people ụlọ aka ya wụ ụka bịa na be anyị wee pala ọgụ wee bịa mgbe a na-achọ partition africa wa nụlụ ọgụ na south africa for more than 100 years to conquer south africa nụọ nke wa nụ na west africa to conquer west africa so ụka ndị ahụ wụ ụka agha mana amaghịzi m ka ndụ e nwe na be anyị ji eche ka ọ bụrụ baịbụl or jizọs ga-azọ ba ma ndụ wetara ya bụ ụka na-apa egbe na mma wee na-anụ ya bụ ọgụ iwe ndị a ka anyị chọ ka anyị kọwala unu anyị wee na-ayọ ndị na-eso ụka ndị ọcha ka unu concentrate n'ụka ndị ọcha unu na-ekpe concentrate na ya rafụnụ iwe omenala rafụnụ iwe gbasara community mgbe ọbụla ịbụ ka gọvanọ na-abịa ma ọsọ ma iwu bakara bịa there ka ibi na-abịa there ị kwesịrị ịconcentrate n'ụka gị even though na anyị ma na mgbe ndị ọcha na-afụ wa handle over to ndị na-eso ụzọ ndị ahụ na-efollow that western culture the governor may be part of it ọ maka na many of the governors now na-ekpecha those western foreign religion o so na iwe na-epromote the that religion in our land and so biko anyị chọ ka anyị yọọ ndị na-ekpe ụka ndị ọcha especially the Catholic Church ka ba wofuo aka n'iwe gbasara ọdịnala na omenala Igbo maka na ọ na-aghasa aghasa ọ na-ekewa anyị na-eweta confusion na-eme ma anyị enwene one united front anyị ji eme ihe biko ayịyọ ndụ ka anyị sị ka anyị yọọ and nke a ka anyị ewetazi nkụzi taa na njedebe biko anyị na-ekene unu ka unu si wee sonyere anyị tata na nkọlọ mahadum wisdom university nkọlọ mahadum wisdom university nnekwute ụnọ akwụkwọ nnekwute mahadum ebe anyị nọ wee na-akụziri unu ihe site n'ele onye igbo site n'ele onye biafra site n'ele onye afrịka kwesịrị ka o si wee hụ ihe wee kọwaa nya maka ihe ndị ọzọ a na-akọwala unu a na-akọwa ya from the colonial masters point of view and ọ dị wrong and ọ one of the foundations anyị ji wee meghee nnekwu ụnọ akwụkwọ ka anyị wee na-akụziri unu ihe ele o si wee gbasata anyị anyị wee na-ayọ unu ka unu na-ahụ ihe ọbụla na-emeni ria from ele o si wee gbasata gị maka na culture ọbụla ndụ ọbụla na-eprotect onwe be na-eprotect onwe be i kpughe onwe gị n'ụwa you will be conquered and eliminated and nke a ka anyị ji eweta nkụzi taa na njedebe biko ọ bụrụ na ị likele nkụzi anyị taa biko tiela anyị aka na ngalaba ịfụnanya kwuo uche gị and tụsaa nya ka o lute ọkọtọ ndụ be anyị aka deeme n'isonyela anyị tata ka ọ dịbanụ